Hatɛ aw sɔgɔlen don a ka kumaso mandi la kumasow la hɔrɔn nin sanga in na foli a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn bamakɔ sigi fɔlɔ la ka taa se wɔɔrɔnan ma ba kɔ ba ɲɛ tɛnkodugu ni bolomadadugu kɛrɛnkɛrɛnnenya sa an ma ɲinɛ minnu bɛ k'an ta diɲɛ kunnafoni juruba kan ni o ye subahana masin ye intɛrnɛti diɲɛ tongo naani bɛɛ lajɛlen la farajɛla ani farafinna aw bɛɛ lajɛlen asalamu aleykum warahamatulahi taala wabarakatu nin waati in na nin ye anw sigitɔ ye an ka dɔnni bulon kɔnɔ n'i ye dɔnni bulon kofɔ o bɛ dɔnnibaaw kofɔ dɔnnibaa minnu ni olu ye dɔnni ɲini ka dɔnni sɔrɔ ka tila k'a forobaya dɔnni bulon bɛ tali kɛ o la nin waati in na an wulilen bɛ ka se dɔnnibaaba dɔ ma a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ maa dogolen fana tɛ koyi bawo a y'a min sin fɛ k'a saalo bonbonsi fɛ ala ma hinɛna porofosɛri elhaji mohamɛdi sise la ale min ye san bi saba ni kɔ kɛ yaala la farafinna farajɛla ka dɔnni ɲini ka dɔnni sɔrɔ ka dɔnni forobaya ka dɔnni ni antɛni kan a maa fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ mali dugukolo kan ne b'a fɔ n'i ɲininkala a la i da kana sikasika yɛrɛ kana sikasika a fɔ professeur elhaji mohamɛd sise a sɔsɔbaa tɛ yen a sɔsɔbaa tɛ yen dɛ an bɛ ka kuma antɛni de la mɔgɔw tulo bɛ n kan na o denkɛ fɔlɔ porofosɛri musa sise min y'a sen da a fa sendanɔ na fa y'a ka tubisimilayi a ka yiri nkɔmɔ a ka yiri dili a ka kuranɛ kolo dɔnniw fa ye a bɛɛ kalifa denkɛ min na o ye porofosɛri musa sise ye musa yɛrɛ ma dan o ma a fana wulila ka diɲɛ don a senkun kan ka karamɔgɔw barika ɲini ko dɔnni mugu tɛ dɛgɛ tiɲɛ ka dɔnni ɲini ka fara a fa ta kan an nalen bɛ o de ka dɔnni bulon kɔnɔ bi an ni professeur musa sise de bɛ kuma na bi an bɛna ale de bisimila dɔnni bulon kɔnɔ o kɔrɔ ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye bari n'i sera ni nɛgɛ ye fanda la ka ban i hakilila tigɛlen don ko a bɛ tigɛ bari a tigɛyɔrɔ y'o ye an ni karamɔgɔ min bɛna baro kɛ dɔnni kan bi a b'a dɔn a b'a dɔn dɛ ne ko tɛ sanga ani waati ne b'a fɔ n ko dɔnni kelen kelentigi n'a fila filatigi o de tɛ se k'a ni bari kuma donsow b'a fɔ ko eh, misi misi sinsan bɛ maa min bolo de bɛ se ka misi ni n'o tɛ diɲɛ zarala o tɛ se ka misi ni fiyewu an bɛ dɔnnibaa min ka baro la bi dɔnni de b'a la ni baroko fa la a bɛ bɔn dɔnni b'a la an bɛ tile k'a ɲininka a tɛ ban

a n'a sodenw o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an bɛ tasibila fana kɛ ka ɲɛsin anw ka jɛnabɔ sababu ni o y'an ka cɛkɔrɔba ɲumanw an ka musokɔrɔba ɲumanw olu minnu kɛra an ka jɛnabɔ sababu ye kɛrɛnkɛrɛn porofesɛri muhamɛ sise an bɛ dugawu k'a ye yarabi ala ka lara sunsuma a ye ala ka hinɛ a n'a fa n'a balimaw n'a kanubaw yarabi ala ka hinɛ a ni alisilamɛ fure bɛɛ la o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka musokɔrɔba minnu b'an kɔrɔ yarabi ala k'u mɛn an kɔrɔ yarabi ka foli kɛ jamana in a limamu a nayibu a kalanfaw jamana in ala subahana wa taala y'a kalifa maa min na bi an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin bɛɛ lajɛlen folen kɔ an bɛ jamana in an b'a kɛnyɛrɛ cakɛlaw i ye bolola baarakɛla don i ye masɔn ye sudɛri i bɛ baara o baara kɛ an b'aw bɛɛ fo ni a silamɛya foli k'ala ka fɔ o denkɛ don balimakɛ don porofesɛri musa sise ala min na porofesɛri mohamɛ sise la o denkɛ don ka sigi aw ye nin sangada in na ka kuma ni aw ye a ko an bɛna kɛ cogo jumɛn ni anw ni diɲɛ fara cogo bɛ nɔgɔya eh, alu an sigikun tɛ kumaso in kɔnɔ k'a fɔ ko nɔn anw de b'a bɛɛ dɔn ayi o tɛ anw sigikun tɛ k'a fɔ ko kuncɛbaa don tɛ ala subahana wa taala ye maaw tulo b'an na olu bɛ mun dɔn anw t'o jaga dɔn nka ala subahana wa taala ye fitinin dɔ de kalifa anw na i komi an ka cɛkɔrɔba y'a kɛ cogo min professeur mohamɛ sise a ye san bi saba de kɛ dɔnni ɲini na o san bi saba dɔnni a ye kasɛti ba kelen ni kɛmɛ seegin de bɔ ka silamɛw dɛmɛ n'a ye bɔn n'ale tun y'a ka dɔnni k'a da kelen ma walahi na suba walahi na maa ba yirika de kɛra dɔnnibaa ba ye bi ala ni professeur sababu wa ni anw fana m'a ɲɛfɔ a guna dɔw bɛ o bɛna tunu dɛ o sɔn a fɔkun tɛ k'a fɔ ko professeur b'a bɛɛ dɔn a fɔkun tɛ ko kuncɛbaa don tɛ maaw tulo b'anw na olu bɛ mun dɔn anw t'o jaga nka anw fana b'a dɔn ka tɛmɛ dɔw kan dɔnni ala ye dɔnni sugu sugu na ni ɲɛli dɔnni don ɲɛfɔli kɛ n'a ye hali n'i tɛ yen don min na maa n'a sɔrɔ min bɛ hinɛ kɔ la sɔn o de b'an bila ɲɛfɔli la sɔni hali ni arasuru tun ma ɲɛfɔli kɛ a tun tɛ ɲɛ dɔn dɔw b'a fɔ ɛseke n'a b'a dɔn a b'a ɲɛfɔ wa a dɔnniya dɔnni de bɛ yen sɔnɔ arasuru kisi nɛɛma b'a ye ala kira kisi nɛɛma b'a a ye ɲɛfɔli dɔ de kɛ min b'a to an fana b'o ɲɛfɔ sɔn badenw an bɛ a fɔ lamɛnbaaw ye u k'u tulo kɛra ni ala y'u tulo garijɛgɛ don min na u b'o sɔrɔ nin ye an ka folikankale ka foli kɛ e yɛrɛ la i ka cɛsiri la eh, depi waati jan i b'anw nɔfɛ imisɔn in na nka ala barika la ala min ye bi don jira an na an ka sigi a kɛnɛ kɔnɔna na an b'ala fo k'ala barikada ka foli kɛ bura bagayogo ani jamana dɔnnibaa bɛɛ maa o maa ye dɔnnibaa hakika ye an b'o bɛɛ fo ni a silamɛya foli eh, n'i ka kɔrɔfɔw k'u lasegin masa ala tabarikala a diyara n ye sise lamɛnbaaw a y'a sigi a k'an tulo ɲɛngɛlɛ jɔ bari dɔnnibaa fɛ baro ka di a ka di dɛ a ka di fo k'a dantɛmɛ bari ne bɛ don ni a ye kungo kɔnɔ bi n'i nana ale fɛ f'i b'i hakili munumunu i kan ka taa n'a ye kuranɛkolo de la wa n kan ka taa n'a ye tu bisimilayi de la wa nka bi n yɛrɛ y'a ŋaniya n ka don n'a ye kungo kɔnɔ n'o tɛ a bɛɛ dɔn ni ɲɔ ɲɛ n bɛ nin na a y'a sɔrɔ a m'i da n'a ye koyi n'o tɛ san nana k'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don n'a ye porofesɛri musa sise ja a t'a kuma antɛni na san nana k'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲigen bɛ nka a ko a fa y'a kɛ cogo min fa m'a da ni dɔnni ye n'o ye ala ma hinɛna porofesɛri elhaji mohamɛdi sise la o ye dɔnni sɔrɔ m'i da n'a ye o y'a ni mɔɔw na fi sabililayi a fana bɛ a sen da fa sendanɔ na bari ko n'i bangina k'a sɔrɔ i fa bɛ yɛlɛ yiri min kan bamananw b'a fɔ ten ko n'i ma se ka yɛlɛ a kan k'i k'i sigi a ju fɛ porofesɛri an b'i fo k'i barikada maa caman y'i ka foliw kɛ n ye k'i ka bonyaw kɛ n ye an ye kasɛti minnu fa ka tɛmɛ yan mɔɔw ko ko an ye min f'u la k'u y'a kɛ u y'a nafa ye u y'a bonyaw fɔ n ye ci ye juru ye n y'o f'i ye n tɛna kuma kuntaala janya bilen n ko n bɛ don n'i ye kungo kɔnɔ lamɛnbaaw a ye biki ta bari ne bɛna fɔlɔ n'a ye kungo jiri min na o ye nkunjɛ ye porofesɛri nkunjɛ dɔw ko ko kungo jiri fɔlɔ don nkunjɛ a bɛ mago ɲɛ wa n'a bɛ mago ɲɛ a bɛ mago ɲɛ cogo di a nkɔmɔ bɛ mago jumɛn ɲɛ a fura a bɛ nafa jumɛn ɲɛ a gili a bɛ nafa jumɛn ɲɛ bari e b'a dɔn n'an y'i ɲininka an b'a dɔn i bɛ se ka dɔ fɔ an ye kuma kuntaala surunyana nkunjɛ an bɛ don n'i ye o kɔnɔ bi alihamdulilahi rabili alaminɛ alu an b'i fo k'i barika da ka foli kɛ lamɛnbaajɛkulu bɛɛ la maa minnu n'u sɔgɔlen b'an na k'an lamɛn an b'u fo k'u barika da ɛɛ ye gunjɛ min fɔ a fɔlɔ ye min ye diɲɛ sigilen don fɛn jumɛn kan bi i ye maa fɛn o fɛn ɲininka bɛɛ ko ko farikolo man kɛnɛ bɔn maa o maa n bɛna resɛti dɔ di aw ma gunjɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ tora a kan san kalo tan ni fila i bɛ lafiya kɔnɔna na ni maa o maa bɛ to ka gunjɛ bulu tomin bulu mande sunsun bulu nin jiri saba mɔgɔ o mɔgɔ tora nin kan san kalo du premier au trente i bɛ kɛnɛya kɔnɔna na gunjɛ furabulu kɛnɛkɛnɛ tomin furabulu kɛnɛkɛnɛ mande sunsun furabulu kɛnɛkɛnɛ n'i ye nin jiri saba sɔrɔ ka to nin kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to nin kan

wa n'i tora k'i ko n'a ye a bɛ kabakow de don e ka koɲɛ la an bɛ kuye caman kɛ bi ala sɔrɔ taala ala ye alikuranɛ min di a sunna mantow ma a ye alikuranɛ bɛ a tila k'a jiriw de d'a ma minɛ kuranɛ kolo kelen kɛra jiri bɛ o de sɔn mɔgɔw a y'a kɛ ba ye ne m'a fɔ n k'a ye n'an fɛ dɛ nka a y'a kɛ a bɛ nafa dɔ ɲɛ gunjɛ ye kelen o tɛ kelen ye gunjɛ muso o muso ko walima cɛ o cɛ ko lawaji de ka dɔgɔ ne lawaji de ka dɔgɔ a kɛ ala kama kɛrɛ bɛ gunjɛ furabulu mɛrɛmɛrɛmani ɲini n'i y'a mɛrɛmɛrɛmani sɔrɔ ani banaw kɛnɛ kɛnɛ o susu ɲɔgɔn fɛ i k'a mugu to k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na ka to k'a min ba ye walima to k'a kɛ naare la fɛnɛ na walima a kɛ a kɛ nɔnɔ na dɔrɔn ni maa o maa tora nin kan lawaji bɛna den minɛ o ti dɔ ye mɔgɔ min ko ko appétit ti n na a fɔ a tigi ye ko a ka gunjɛbulu ɲini gunjɛbulu kɔfɛ k'a ka zabanbulu ɲini o fila ka nin fila fara ɲɔgɔn kan k'a tobi ka to k'a min appétit tɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'i tora nin kan appétit bɛ na dumunikɛbaliya ni ne yiri fila nin b'a kɛ a ko dabali bɛ mɔgɔ min kɔnɔ u ko dabali de b'a kɔnɔ a fɔ k'a ka gunjɛbulu ɲini banankubulu wosobulu banan bulu banan o tɛ bana ye woso o tɛ bana ye banankubulu gunjɛbulu nin jiri naani n'i ye nin sɔrɔ k'a to k'a tobi k'a filtrer k'a di mɔgɔ mɔgɔ ma n'a tora k'a min dabali bɛ bɔ a tigi kɔnɔ a bɛ bɔ pewu donc gunjɛ a magoɲɛ yɔrɔ garijɛgɛ kunda maa min nana e fɛ ko garijɛgɛ ko de b'a la maa min nana e fɛ ko sanni feere tɛ yen maa min nana e fɛ ko n ka lɔgɔ man di a f'a ye k'a ka gunjɛ ladɔn ɲini tɛnɛn sɔgɔma joona fɛ dɛ ntɛnɛn sɔgɔma joona fɛ

tigiɲɛw bɛ sira bɔ cogo min na n'a ka butigi bɛ kulu sanfɛ mɔgɔw bɛ sira bɔ ten tigiɲɛw bɛ siraden bɔ cogo min na ala bɛ maa barikamaw kun ɲɛsin a la ten hali n'i bɛ moriya baara kɛ ala bɛ o kun sin gunjɛ b'o kɛ gunjɛ ani sira wɛrɛ fana bɛ yen min n'o fana ye garijɛgɛ sira ye min ni n bɛna o recette k'o di mɔgɔ ma o ye a ladɔn musoman ye

i tɛ tɛnɛn su wolonwula ani juma su wolonwula dafa ko ala ma maa barikama dɔ kun don i garijɛgɛ la min bɛ se k'i financer i ka projet la a tɛ kɛ kilisi t'a la foyi wɛrɛ t'a la n'an ko an bɛ gunjɛ fɔ an tɛ tila a la o gunjɛ dili mɔgɔ mɔgɔ bɛ to k'i da ko ni gunjɛ dili ye bugun tɛ d'i ɲɛ kan gunjɛ dili mɔgɔ bɛ to k'i da ko n'a ye i bɛ da bɛ don diɲɛ ko o ko la ala bɛ sabati don a la sa in ma y'an ka dalakanw tɛ minɛ bilen wa parce que mɔgɔw bɛ furankisɛw ta k'u ɲin sɔgɔbɛ n'a ye u bɛ to dumuni na ka ji min u dun b'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ dalilu fɔ an ɲɛna a ti ɲɛ a ti ɲɛ ka da dalu jumɛn fana kan a b'o de ko ɲɛɲini kɛ o sɔn n'i sigira maakɔrɔbaw kɛrɛfɛ ne de b'o fɔ n ka émission kɔnɔ n ko an ka temps sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'a kɛra semaine kɔnɔ siɲɛ kelen an k'an sigi cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ walima musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ bayi n'an y'an sigi u kɛrɛfɛ u bɛ ɲɛfɔli k'an ye kɛ mɛ e ma sigi u kɛrɛfɛ i ma lamɛnni k'u la e bɛ mun ɲɛ dɔn dɔnku ninnu ye resetiw ye gunjɛ kan gunjɛ yɛrɛ feere maa o maa bɛ siko kuntan kɛ siko kirikara kɛ waati bɛɛ n'i ye gunjɛ feere sɔrɔ a n'a den a fila susu ni barakati ni layimisɛnni k'a to k'a d'a tigi ma a bɛ to k'a wusu fo ka diɲɛ wuli a tɛ siko kuntan kɛ tugun wa funɛ kunnafɛn kirikara a bɛ bɔ a nɔfɛ fo ka diɲɛ wuli ayi dɔnku ninnu ye fɛnw ye gunjɛ pariti bɛɛ ne bɛ se ka baara min f'i ɲɛna gunjɛ a bɛ ka taa baara sugu kɛmɛ wolonwula n t'i da dɔ dɔ kan komi jiri ɲininkaliw ka ca an bɛ dan gunjɛ an bɛ dan a jaabi la nin na sinɔn gunjɛ pariti bɛɛ bɛ magoɲɛ kɛ dɔnku i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi sa.
a diyara n ye Sise Tabarikala n ko ten ee gunjɛ kɔni n'a hakilila caman faamu nɔ na nka an b'a a salosalo a da fɛ bawo waati bɛ taa a ka di n fana ye n ka caman jiri caman fana ɲininkali kɛ bi porofesɛri an bɛ taa ɲɛ n'an bɔra gunjɛ na an bɛna yiri dɔ la u b'a fɔ ko alajɔn alajɔn wali a bɛ nafa dilan wa n'a bɛ nafa dilan an b'a fɛ i k'i da don alajɔn na ka dɔɔni fana fɔ an ye o la an ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ bari an b'a dɔn an bɛ yiri fɛn o fɛn ɲininkali kɛ e la bi an b'a dɔn i bɛ se ka dɔ fɔ a la bari i y'a salo fa bonsi fɛ ni k'a min sin fɛ i yɛrɛ ye dɔɔni ɲini fana an bɛ dɔnni bulon de kɔnɔ bi an bɛ dɔnni bariko de ka so bi ni maa min taala bada la n'i y'i kɔnɔ fa k'i ka minɛn fa i nana baji sɔrɔ cogo min i bɛ taa k'a to ten koyi an b'o yɔrɔ de la i bɛ fɛn min di maa ma k'a sɔrɔ foyi ma bɔ i yɛrɛ ta la dɔnni don alajɔn porofesɛri bisimila ɛɛ alajɔ kabako jiri don alajɔ makoɲɛ jiri don alajɔ

a tɛ yɛlɛma dɛ n'i ye alajɔ sɔrɔ yɔrɔ ju tɛ alajɔ la o alajɔ ɲini i ka jiri dɔ bɛ ko tile bato jiri o bɛ tile bato cogo min na kabako don dɛ jiri dɔ bɛ ji kɔnɔ ko jun o fana ye kabako de ye dɛ ɛɛ jilɛ gɔkun plutôt jilɛ gɔkun o tɛ nɛɛma jiri ye wa alajɔ ɔ o tɛ kabako jiri ye wa

k'o nasi k'a la k'a foroki n'a ye kosɛbɛ k'a dɔn a t'i ko ɲɛgɛn na dɛ n'i y'a kuru kelen di mɔgɔ mɔgɔ ma k'a k'i ko ne ala bɛ sɔn ala bɛ dayɛlɛ k'a ye ayi a siga t'a la walahi siga ni hali n'i y'a safinɛ kuru kelen di mɔgɔ ma waa kɛmɛ nimisa t'a la n bɛ segin jiri ninnu kan lamɛnbaaw k'a kɛ i ye karamɔgɔ de ye a kɛ i ye jiri baarala de a kɛ e yɛrɛ tɛ nin si ye a fɛnw ɲini dususuma kɔnɔ k'a baara kɛ n m'a fɔ na ne fɛ dɛ ne ko

baarako b'o la siriko b'a la garijɛgɛko b'a la b'a dɔn heyi n'aw ma nin dɔw kɛ aw bɛ se k'a fɔ cogo di k'a bɛ taa ala k'aw sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ la dɛ mɔgɔ sogo ɲimi na dɛ ne ko mun na gundo minnu n'an b'a fɔra ɲɔgɔn est ce que an b'a fɔra ɲɔgɔn k'a ye na fɛn d'an ma wa hali ni maa ma na fɛn an t'a fɔ alihamudulila wa donc u ka nin baara u bɛna nafa sɔrɔ la o ye kelen ye a filanan ekɔliden ekɔliden ko i ma n ka kalanko t'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɛ n ka kalanko nagasilen don dɛ a don ta bɔ tan dɛ a fɔ k'a ka taa alajɔ ɲini ba ye a b'a ɲini arabadonya fɛ ka taa da tigɛ so sanfɛ arabadonya fɛ yɔrɔ dɔnniya jiginna ka bɛn ni araba de n'a y'a jigin a bila sanfɛ k'a si alamisa sɔgɔma a bɛ taa ta kuru wolonwula a bɛ taa ta ka n'a don dagakɔrɔ kɔnɔ k'i kɔnɔ tile wolonwula n'a ka kalanko hami n'a tila b'a kuru foni ka taa fili sumama la o den kelen ala b'o ka kalanko ala b'a ci di ala bɛ sɔn ala b'a ka kalanko a bɛ sabati sɔrɔ a la fɛn bɛɛ sababu de ye fɛn bɛɛ kɔnɔjɛlenya de ye arasuru kisi nɛɛma a nana ni kɔnɔjɛlenya de ye han wa a ye ɲɛfɔli de fana kɛ ni kɔnɔjɛlenya de fana e ɲɛ bɛ busantigi la n ko wa mais n'an m'a dɔw ɲɛfɔ a tɛ ɲɛ dɔn o y'i ka yiri ɲininkali i ye ɲininkali min kɛ alajɔ o y'o jaabi inshallah tabarikala a diyara n ye professeur ngoti a diyara n ye a barika a barika a barika koyi i bɛ ka nin min fana di anw ma an ka se k'an nafa k'an to an sigi yɔrɔw la a barika an b'a fɔ ala k'a barika don i la ala k'a barika don i kɔ la i fa fana ye nin de kɛ o de barika donna aw la bari i ye fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw ye k'u dɛmɛ ala b'a barika don i la a b'a barika don i denw na i yɛrɛ de ka kuma don ne y'a fɔ mɔgɔw ye arajo dɔnko directeur an n'o de bɛ kuma na o kɔrɔ ye dɛsɛ kɛnɛ k'a bila nin kuma ninnu na san y'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don nka a ye dɔnni de ɲini ka dɔnni sɔrɔ n bɛ segin o kan mɔɔ k'o faamu dɔnni de bɛ a la a tɛ fɛ k'a da ni a ye a b'a fɔ hali n'a ma se ale fɛ n'a y'a kɛ a yɛrɛ b'a a yɛrɛ ma o de kosɔn anw bɛna baro kuma ni kuma waasa lamɛnbaaw minnu bɛ mali in kɔnɔ minnu bɛ jamana in kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se k'i nafa k'i to i sigiyɔrɔ la professeur an bɛ taa ɲɛ alajɔ an y'o faamu sisan an bɛ taa ɲɛ an bɛna se yiri sabanan min ma o ye jala ye professeur jala ale ye yiri ye a dɔnbaa ka ca kosɛbɛ caman bɛ jala jala yɛrɛ yɛnɛ yeli dɔn nka a mago ɲɛ caman t'o dɔn dɛ jala a bɛ mago ɲɛ wa n'a bɛ mago ɲɛ a bɛ mago jumɛn ɲɛ a fura bɛ mago jumɛn ɲɛ a dili bɛ mago jumɛn ɲɛ a nkɔmɔ bɛ mago jumɛn ɲɛ bari e b'a dɔn i bɛ jiri dili mago dɔn i bɛ a fura mago dɔn i b'a nkɔmɔ nafa dɔn professeur bisimila an b'i bolo jala la alhamdulilahi rabilamina tarawele an b'i fo kosɛbɛ n y'o de fɔ n ko jiri ye kabako di mais n'i ma jiri sɔrɔ a sɔrɔ cogo la e ma ye bibi na a bɛ jiri barikama fɔ mɔgɔ bɛɛ ko ko n taa sa tabali kan quoi tabali kan yiri garijɛgɛ yiri n'i taara a bɔ fitirida fɛ o ye garijɛgɛ yɛlɛtɔ ye n'i ma bi jɔn bɛ bi donc ni ala barika la dalilu sɔrɔli de ka gɛlɛn wa a ɲɛfɔli aw ka baara ti delila ka n ye jala in gundo sɔrɔ n y'a gundo dɔ baara sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bolo n taalen sigiri parce que anw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ se ka dugu ba kelen f'i ɲɛna ne donna wo min kɔnɔ an ma dan professeur mamɛdi sega dɔnni ma dɛ an y'a ɲini san'a ka fatu wa a fana y'a daji to an da kɔnɔ de an y'a ni barika de ɲini fana dɛ donc anw b'a fɔ yɛlɛma yɔrɔ taara an tɛ mun dɔn an b'a fɔ an t'a dɔn nata t'an bolo la kolobakalaba kan t'an bolo la e professeur fatu ni bi cɛ ni ko dɔ tɛ tiɲɛ san ma dɔrɔn ko ma daminɛ mais diɲɛ don o don ko ala b'a kɛ ala bɛ ko dɔw yɛlɛ ka taa a fɛ kɛ mun de bɛ na n'o ye barika de to yen donc an ye fɛn mun ɲɛna ni barika de ɲini cɛkɔrɔba dɔ n'an barola k'an to sigiri yɔrɔ sigiri n'i bɔra sigiri bɛ taa tintinya de ka bɔ tintinya ka taa balato balato bɛ fatɔya bɛ bɔgariya bɛ kurunya bɛ ne ye dugu bi saba ni kɔ de kɛ o yɔrɔ la yen dɔnni ɲini na n karamɔgɔ dɔ tun bɛ si- eh, tintinya ko karamɔgɔ sise ne ko dɔw ko karamɔgɔ jinɛ k'a daminɛ sigiri ka taa se tintinya balato bɛ yen fatɔya bɛ yen bɔgariya bɛ yen k'a gosi fo kurunya dugu min b'a yɔrɔ la dugu bi saba ni kɔ ne y'a kɛ yen n'i bɔra yen n'i nana ka bɔ sigiri fana ka taa kankan ka bɔ kankan ka taa tinko ka bɔ yen ka taa ayiwa kankan ba ba n'i ye ba tigɛ o bolo fɛ ka na don wasolon kɔnɔna na an y'olu dugu kɛ kɛ an y'a kɛ dalu de nɔfɛ kɛ a dugu bɛ yen nɔ i tɛ se ka da ka su fɛ ka sunɔgɔ kɛ a ko bɛ yen dɛ donc ni cɛkɔrɔba in an barola don la ko jala a ko sise walahi na ko jala bɛ baara bɛɛ kɛ

a ko ne dun tɛ se k'o kɛ ne ko n ko yala n'o tɛ se k'o kɛ dun parce que dɔw bɛ yen u bɛ jamana kɔfɛ a ko n'a tɛ se k'o kɛ a ka taa jala san mɔgɔ kɔnɔntɔn fɛ jala fara kelen kelen fo mɔgɔ kɔnɔntɔn i bɛna a susu n'i y'a susu i bɛ kulu wala siri siɲɛ kɔnɔntɔn kulu bɛrɛ falaki siɲɛ kɔnɔntɔn kulu bɛrɛ bɛ nasi siɲɛ kɔnɔntɔn nin bɛɛ kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn kulu huwa lahu siɲɛ kɔnɔntɔn kulo bɛrɛ falaki siɲɛ kɔnɔntɔn kulo bɛrɛ nasi siɲɛ kɔnɔntɔn a b'o kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn bɛɛ sɛbɛn adamaden bɛɛ wo kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn n'a b'a sɛbɛn a b'a sɛbɛn tɛnɛn sɔgɔma joona fɛ walima juma sɔgɔma joona fɛ juma de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ juma sɔgɔma joona fɛ n'i y'a sɛbɛn ka nin yirimugu dɔɔni k'a la k'a di mɔgɔ ma buna adamaden fɛn fɛn ma a ka to k'i mun n'a ye walahi na suma walahi na a jugu a b'a bɛɛ jugu bɛɛ su don a b'a jugu bɛɛ su don surtout ni e yɛrɛ ninnu sɛbɛn ka jalamugu dɔɔni k'a la k'a seliji minɛ n'a ye e bɛ jugu bɛɛ su don jala b'o de kɛ aw minnu b'a la ko non kaba bɛ na dɛ ŋɛɲɛ bɛ na dɛ a ye jala fara ɲini dɔrɔn k'a susu k'a mugu kɛ situlu la ka to k'a mun a yɔrɔ la a b'a ban pewu donc jala kabakow bɛ jala la kana taa foyi foyi foyi kana t'i yɛrɛ bila nin kirikira kiri la dɛ ka taa yiri bɔn sira kan dɛ ka taa baji sɔn yan fɛ dɛ yiri maliyɛn bɛ ka yiri min bɔn sira kan bi n'o tun bɛ ka dɔ bɔ sɛgɛn na sisan n'o don maliyɛn bɛɛ ye fɛn sɔrɔ tellement que an ye yiri bɔn sira kan k'a bɔn fo don o don ala bɛ ka dɔ de balawu dɔ bin an kan foyi tɛ ka bɔ sɛgɛn na gidɔrɔn dɔrɔn an ka hali an ka bolon bolonkun fura tonin don a bɛɛ la diɲɛ don o don bɔlɔko kura bɛ dibi an kan ala tɛ ka foyi b'an ka sɛgɛn na fo k'an tɔ cɔrɔkɔ n ko an tɛ yiri ɲuman ko ten wa an tɛ saraka jugu bɔ dabila ten wa an bɛ ka saraka jugu bɔ ka yiri kirikara bɔ de k'an tɔ nagasi di to saraka tɔ k'i kura e ninnu kɛ jala sɔrɔli ye mun ye kuluwala sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn o ye o ye mun ye kula bɛrɛ falaki siɲɛ kɔnɔntɔn o ye sɛbɛnni mun ye kula bɛrɛ nasi siɲɛ kɔnɔntɔn sɛbɛnni mun ye waa fila di dɔ walima waa kelen dɔ ma k'a ka sɛbɛn dɔrɔn mais n'i ko ko bi mɔgɔ fana k'ale sɛbɛnnikɛla ta o bɛ taa wari cɔrɔkɔlen d'a ma ko nin sɛbɛn a bɛ ɲɛ ka taa min e ko k'e bɛ ko sɔrɔ e ma ko kɛ ala ala bɛ ko k'i ye wa K'a ye nin jala baara nin cogo la n'aw y'a baara aw bɛ tila k'an wele k'a fɔ Sise alihamudulila dɔ bɔra n ka kɔrɔfɔliba la dɔ bɔra n ka mɔgɔ ɲɛɲiniba la dɔ bɔra n ka dabaliba la fangantanya fangantanya a laban ye ko wɛrɛ de ye sa fangantanya de b'a to an bɛ kɛ hasidi o fangantanya de b'a to hali n'i kalanna k'i kun pɛrɛn kɛ walahi n'i m'i bama i bɛ kɛ hasidi ye Don ala k'an kisi ha ma i dun se ka kɛ hasi k' ara bɛ sigi kelen kelen i se kɛ mɔgɔ ɲɛgo ye k'i ara bɛ sigi kelen kelen kan k'a to kɔrɔfɔ la i ara bɛ da ɲɔgɔn min an ko k'a ye araraso man ye k' bɛ sigi kelen kelen kan e bɛ to kɔrɔfɔ la cogo di e bɛ to mɔgɔ sɔn min na cogo di e bɛ to hada la cogo di k' ara bɛ sigi a tɛ se ka sigi kelen kelen kan dɔn kɔni nin ye jala nafa ye ka nin fɔ ɲɛna hali bɛ ɲininkaka bɛ ka sa tarikala la professeur a barika jala la hali bi an bɛ taa ɲɛ waati yɛrɛ fana bɛ ka taa n dun b'a fɛ an ka don don don don yiriw kan bi an bɛ taa ɲɛ an bɛ se yiri min ma sisan o ye manden sunsun ye manden sunsun professeur i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan wa A ye bisimila manden sunsun kan alihamdulilahi rabili alamina manden sunsun kabako sunsun yɔrɔ sunsun qualité fila don manden sunsun bɛ yen sunsunfin bɛ yen mais manden sunsun min y'a ɲininkali kɛ muso kɔnɔmaw olu ta don e m'a mɛn ko manden sunsun wa muso kɔnɔma muso kɔnɔma n'i b'a fɛ ka jigin lafiya kɔnɔ manden sunsun timitimi nin ka to k'a ko k'i min n'a ye a to k'i ko k'i min n'a ye to k'i ko k'i min n'a ye e bɛ jigin lafiya kɔnɔ tɛ opéré a y'i tɛ opere mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ ko ko a don ta bɔ ta u ye n garijɛgɛ siri dɛ kirikara kirikara mande sunsun bulu ba kelen ɲini n'i y'a bulu ba kelen sɔrɔ u ka turabuden dɔ bɛ yen nɔ n'o y'u ka garijɛgɛso ye n'o ye adama ye a o ci- o ba kelen ci o kelen kelen ci a kan i ka sɔrɔ ka nafoloso den fɛnɛ n'o ye gɛrɛ ye o fɛnɛ kelen kelen ci a kan ka masa solomana k'o kelen kelen fɛnɛ ci a kan o ci a ba kelen ni kɛmɛ tan ni kelen bɛɛ kan i k'a foroki ni barakati ani sana ɲɛji ye sana ɲɛji dɛ ani barakati n'i y'a foroki n'o ye ka parifɛn dɔw k'a la k'a kasa diya han kɔnɔ dɔ b'an fɛ n'an k'a ma ko eh, eh, eh, eh, ni eh, a bɛ kɛ kungo kɔnɔ dɔw k'a ma ko al- a kɔnɔ in eh, kabako bɛ kɔnɔ in na dɛ kabako kɔnɔ in tɔgɔ bɛ k'an bila soloni solonin o si kɛra ale ka ni kolon solonin foroki ɲɔgɔn fɛ n'i y'a kɛ tasuma na i moritɔ e ka kiliyan bɛɛ bɛ kɛ kiliyan barikama yɔrɔ jan yɔrɔ jan aa garijɛgɛ bɛ na dɛ mansaya bɛ sɔrɔ kabako bɛ sɔrɔ o y'ale dɔ ye bɔn ale mande sunsun maa min ko ko ne ne tagala ye sigɛriti de ye o dili mande sunsun dili baara cogo bɛ yen o ye fan bili fan o ye danda de ye dɛ n'i y'a ko kɛcogo la e bɛ sigɛriti haramuya mande sunsun n'i taara tɛnɛn sɔgɔma joona fɛ ka taa worojɛ don a dili kɔrɔ kɔrɔnfɛ dili kɔrɔ ka na aa k'ala kira ka tɛnɛnko wolonwula fɔ a b'a kɛ tɛnɛn sɔgɔma joona fɛ dɛ ala kira bangena ka bɛn ni tɛnɛn ye a ka denkunli kɛra ka bɛn ni tɛnɛn ye a ka kira dir'a ma tɛnɛn alikuranɛ dir'a ma tɛnɛn a ye sanayɛlɛn kɛ tɛnɛn a taara makan tɛnɛn a fatura tɛnɛn ala ala n'o tɛnɛnko wolonwula bonya n'o barika kama n nana ele mande sunsun i ka masadiya i k'a dili bɔ k'a ladɔn bɔ k'a foroki kungo kɔnɔ yen ka barakati k'a la kungo kɔnɔ yen ele jagokɛla k'a to k'a wusu e tɛ sanni feere e tɛ maa kɔrɔfɔ fo ka diɲɛ wuli e ka sanni feere bɛ jiidi bolo nin y'a dɔnni ye dɔnni badingɛ kɔnɔ koyi ɔhɔn n'an bɔr'o la an ka fɛɛrɛ minɛ dɛ sunsunfin min ni n da gosir'a la o sunsunfin aw minnu ko ko dako jiriko tɛ tiɲɛ ye aw minnu ko nagani nagana a don ta bɔ ta bilahi na ne ni mikoro cɛ o baara cogo bɛ n'i y'a baara k'a di diɲɛ aritisi aritisi ma n'i y'a baara k'a di diɲɛ kumakɛla kumakɛla ma ni ni kɔrɔ n'i da ko diɲɛ ko ko n'a ma kɛ mɛmoriya bila n ko mande jeli kɔrɔbaw olu tun bɛ mande sunsunfin k'a jiri baara k'a suma ni bolokɔni ye a gundo de ye nin ye kɛ wa o gundo don dɛ n'i y'a baara k'a di diɲɛ jɔn jɔn ma n'a ko n ko n'i ko ko n'a ko ko n'i ko bana u bɛ taa ɲini kɛnɛ ma a tɛ yɛlɛma yɛrɛ e bɛ k'an fari kan sinon o gundow bɛ yen an tɛ bɔ n'olu ye arajo la o an t'a kuma fɔ yɛrɛ walahi sunsunfin n'i y'a gɛsɛ baara k'a di cɛ o cɛ ma i ye aritisi de ye o i ye kumakɛla de ye o n'i kumana i kumakan tɛ yɛlɛma quoi a tɛ se ka yɛlɛma. k'a fɔ piyete piyete bi de ma mɔgɔ b'a fɔ ko aa ne ye dɔnni kɛ karima fɛ a ma ɲɛ n b'a don tan n b'a bɔ tan sinɔn fɔlɔ k'a fɔ ko n ye dɔnni kɛ kari n ye baara kɛ karima fɛ ko a ma ɲɛ k'e bɛ tila k'o lakali da wɛrɛ de b'a lakali kɛ e bɛ se k'a lakali wa naga naga ko ni kirikirikiri o de kosɔn n b'a fɔra an bɛ don min na bi ye dɔnni sira nin ɲɛɲini ye dɔnni sira nin woloma ye n'aw ma dɔnni ni baraka ɲini n'aw ma kalanfaw baraka ɲini fo ka na aw pan ka don a kɔnɔ ten aw tɛ da foyi la ni malo tɛ n'a ka di min ye o ka dɔnni ni baraka ɲini n'a man di min ye o ka karamɔgɔ baraka ɲini n'a ka di a ye o ka da dɔnni na n'a man di o kana da dɔnni na fu de bɛ se fu la wa sɛbɛ bɛ se wa gansan de bɛ se gansan na tɔrɔ bɛ k'an kalan yan dɛ o de kosɔn sunsunfin a den den minnu kɔnɔw b'a den minnu dun k'a bin o ye jagokɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'ale gundo dɔn k'i bɛ sanni feere k'i ka sanni feere bɛ gɛlɛya i bolo Kɔnɔ bɛ min puruti n'a binna n'i y'o denw fara ɲɔgɔn kan' ni toro ladɔn jama toro ladɔn ani ngaɲaga ladɔn n'i y'o foroki ni wolo wolo nɔnɔ ye wolo nana wolo wolon bɛ tɔɔrɔ min da mɔgɔ ka bolo dɔn ko n'o foroki ka li fara a kan ka sana ɲɛji fara a kan i t'a di jagokɛla ma diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ hali i y'a fitinin jagokɛla ma bilahi a tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ diɲɛ kɔnɔ tugun e de b'o jɔ manamana ka na na na ko dɔn tɛ jɛ dɔn tɛ jɛ anw b'a kɛ wa a bɛ kɛ limaniyaba la de mana wa han limaniyaba la de n'o dɛsɛra mɔgɔ min na k'i bɛ taa u yɛrɛ don ko wɛrɛ la kɛ sinon sunsunfin k'a a baara a kisɛni min bɛ hali a den kɔnɔ o ɲɔgɔn cɛya fila fɔra dɔ yan a kisɛni kisɛ fimani n'i y'o ni tomi kisɛ fimani k'o labɛn labɛn cogo ani tomi fara jalan n'i y'o labɛn k'o di cɛ min ma cɛ in bɛ kɛ dubulu ka taa dubulu ka taa a bɛ kɛ blende de blende ninnu ye yiriw ye minnu na kabakow ka ca e m'a ye sunsunfin fɔlɔ o bɛ marali de kɛ na ale tun bɛ don an ka bulon bulon da la nka anw ɲinɛna an ye ninnu de bila o de nana ni bɛnbaliya an ka du kɔnɔ a ye fɛn cogo bɛ cɛkɔrɔba du minɛnen cogo hali sini du bɛ n'i donna a bulon kɔnɔ eh, mankan tɛ yen dɛ u bɛɛ bɛnnen don e m'a ye du dɔw bɛ du bɛɛ a bɛɛ yɛrɛ kelen don a bɛɛ kɛra mɔgɔ ta tiɲɛni ye ɲɔgɔn kan wa e m'a ye du dɔw bɛ a du bɛɛ dɔlɔminna wa e m'a ye du dɔw bɛ a du bɛɛ zon wa e m'a ye du dɔw bɛ a du bɛɛ masakɛ wa ne ko mun de nana aw t'aw sigi ka miiri dɔɔni wa lagalagatɔ bɛ sigi ko dɔnni yɛrɛ tiɲɛ dɔnni ye tiɲɛ avion bɛ pan a tɛ pan ni dalu de ye wa e fa sera ka avion dilan wa e bɛnbakɛ sera ka wotoro nɛgɛso eh, eh, hali a moto dilan wa aw sera ka mun de kɛ ɲɔgɔn dabali ni ɲɔgɔn ta tiɲɛ aw ma se ka pa paga kɛ aw ka avionnitigiw t'an fɛ faransi eh, mali la yan wa sufɛ avionnitigiw tɛ bɔ yan ka taa faransi ah ko limanabaliya ni ka dɔnni kɛ ni fɛn wɛrɛ k'an yɛrɛ bila yɔrɔ la ni yɛrɛ bonya ni yɛrɛ baya ni wasojalan ci dɛ u de ye mɔgɔw ɲɛ don ɲɔgɔn na kɛ so i bɛ taa dɔnnibaa dɔw tulobana na sisan olu sigilen bɛ golo kan wala hali u ka dulɔkinin kɔ pɛrɛn don nka ni olu ko k'u n'i ko banna ko i bɛ taa ɲini kɛnɛma ka wuli tilegan diri fɛ dɔrɔn ka muruti ka ɲɛma kɛ diɲɛ bɛɛ ma dɛ aa ne de ye dɔnnibaa ye kirikira kirikira e dun tɛ pa paga la ni kuca ni namara ni pataporo tɛ il est temps que dɔnni sera ni ɲɛbɔli ye dɛ dɔnni sera ɲɛbɔli sinon mali in tun dɔnni dɔnni dɔnni jamana de mali tun dɔnni don karama ni tun ko dɔnnibaa ba a bɛ ko na mali la mais mali la bi ko danaya mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ bɛ se k'i bolo sigi mɔgɔ kan o tɛ yen a tɛ tiɲɛw ɲɛna koyi dɔn dɔnni sera ni ɲɛɲinini ye sinon fɔlɔ bibi na i b'a fɔ de ko dɔnnibaa kari ma a ye nin kɛ a don ta bɔ k'i bɛ yɛlɛna kuma kɛ sinon dɔnnibaaw tɛmɛna n'i ko ko olu ko ko olu ye baara kɛ i ka yɛlɛ o de kosɔn bibi na gundo tɛ mɔgɔninfin na e ni ala n'a kira cɛ jɔnni dɔnnibaa bɛ se ka gundo lasiri bi san kelen kiliyan jɔn kiliyan jɔnni dɔnnibaa bɛ se ka gundo lasiri bi bɛɛ de k'u bɛ se le ko aa n'i ye tile kelen kɛ karamɔgɔya nɔfɛ tile fila tile saba n'a ma fɛn kɛ i farala san tan o tɛ manamanakan ye wa e wolola don min na i fa fɛ i fa ye dugawu kɛ ko ala n den kɛ nin ye mais ala ma i den k'a ye o e dun ma i ban i fa la an ye san joli kɛ k'a ɲɛɲini n ka porosɛ de san bi saba de kɛ ka dɔnni ɲini a sera k'a ji a kɔlɔn sen wa san bi saba a bɛ ka dɔnni ɲini mɔgɔ b'u ka dɔnni ɲini a bɛ n'o jɔ na kana kana tilegan diri diri fɛ dɛ a tile kelen tile fila n'i y'a kɛ morikɛ n ko ye ko wɛrɛ de ye kɛ i ye fɛn fɛn sɔrɔ fu o bɛ taa fu i ye fɛn fɛn sɔrɔ zero o bɛ taa zero e ma nin baraka ɲini ma nin sɛbɛ dalajɛ o i bɛ pan ka muruti dɔrɔn hali an bɛ ka nin min fɔ dɔw tɛ k'a minɛ dɔw t'a baara ni sɛbɛ o b'a fɔ aa n b'a essayer ten i b'a essayer ten ala fana b'i kɛ ten aw minnu dara a la ka limana ala ma walahi n'aw y'o kɛ ala n b'a ɲini i fɛ i ka baraka don a la donc i ka ɲininkali jaabi hali bi yiriw ɲininkali kɛ inshallah a diyara n ye tabarikala an ye faamuyaba sɔrɔ an ye nafaba sɔrɔ a sunsun fila bɛɛ dɔnnibaa y'i da don a bɛɛ la manden sunsun ni sunsun ni- sunsunfin kɔni an ye faamuya sɔrɔ nin bɛɛ la ne kɔni bɛ ɲininkali kɛ bawo i yɛrɛ i da tula la o y'a sɔrɔ a bɛ n yɛrɛ y'a fɔ n ka kasɛti tɛmɛnenw na ka tɛmɛ dɔnni in bɛ fɛ ka tiɲɛ de o kosɔn anw bɛ wuli k'a sɛbɛkomaw dɔnni bɛ minnu bolo ani barika minnu b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de anw bɛ se olu ma u k'a kisɛ fɔ mɔɔw ye ni min y'a kɛ peut-être ye ɛ a na kɛ peut-être y'i bolo kɛ bawo hali kira ko ala ko ni min dara a la i b'a minɛ ni sɛbɛ ye n'i k'i ma da a la ko peut-être don e n'o peut-être bɛ taa kaburu kɔnɔ o min fɔra ni minnu dara a la ka da a la k'a kɛ ah, e de b'a nafa sɔrɔ anw y'a fɔ yan de o nka ni min ko peut-être a peut-être bɛ to i bolo an bɛ k'a fɔ yan i tɛ ka dɔrɔmɛ kelen d'anw ma yan wa min bɛ ne bɛ ka min ɲininka n y'a fɔ karamɔgɔ tɛ a magari t'a yɛrɛ la koyi a hinɛ yɛrɛ t'a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔnnibaa min don a magari b'a yɛrɛ la a dɛsɛn bɛ o tɛ ni minnu nana so kɔnɔ yan olu y'o seere ye nka n'i y'a ye a bɛ sigi ka kuma in forobaya an bɛ segin a kan fɛn de don dɔnni de don n'ala ye dɔnni kalifa i ma dɔnni ko i k'a di de mɔgɔw k'u mago ɲɛ n'a ye n'o tɛ n'i y'a t'i bolo k'a garder k'a mara ka ban k'a fɔ ni ala nana ka na i minniji dɔgɔya don min a bɛ kɛ di a yɛrɛ hakili k'o tɔ dafa ne bɛ taa ɲɛ ni kuma ye professeur hali bi jiriw b'an bolo an bɛ taa n'u ye n'an bɛ fɛ yan an hakili latigɛlen don an fari foninen don bawo an b'a dɔn an bɛ ɲininkali fɛn o fɛn kɛ jaabi bɛ sɔrɔ o la min bɛ an wasa min bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fana wasa koyi an bɛ taa ɲɛ ni jiriw ye dukale an bɛ se o ma professeur dukale nafa b'a la wa ni nafa b'a la bisimila professeur alihamdulilahi arabilamina dugale kabako jiri don dugale masa jiri don dugale a bɛ kɔrɔta di mɔgɔ ma dugale yɛrɛ jurujurunin minnu bɛ dugale na n'i y'a ju jɔlen jurujurunin dɔ t'a la wa e k'o bɔ i k'a tobi i k'ale ni alajɔ tobi i ka to k'i ko n'a ye fitiri ni sagafo cɛ a dan tile wolonwula dɔrɔn ma dɛ ahan o ni alajɔ bɔ i k'a ko fitiri ni sagafo cɛ dɔrɔn ayi i k'a kɛ ten dɔrɔn sa o tɛ kɔrɔbɔ ko tɛ lahara ko ye o olu ye terre-à-terrew de ye o an e min ko ko a n ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ne ye bolifɛnko ɲɛɲini ka dɛsɛ n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan a kɛ ala kama kɛra wa turabuden dɔ bɛ yen n'o ko ko badara ale ye fila kelen kelen kelen karabu turabudalaw b'a dɔn kɛ n tɛ turabudala ye nka olu b'a dɔn k'a fɔ min don ale tɛ fila kelen kelen fila o ci kɛmɛ naani bi na naani n'i y'a ci kɛmɛ naani bi na naani dubalen siri saba ɲini n'a don daga kura kɔnɔ i ka moto buji dɔ la walima mobili buji dɔ la i ka a don daga kura kɔnɔ ka nasi k'a kan k'a datugu a ka tile wolonwula dafa tile wolonwula kɔfɛ i kɔnɛ su wolonwula su wolonwula kɔfɛ i k'a buji ta ka taa fili mécanicien ka yɔrɔ la walima nɛgɛ dɔ bila la dɔrɔn ne m'a fɔ n k'a bɛ bɔ sanfɛ ka cun nka n'i bɛ k'a ɲɛɲini ala b'a fanga di parce que c'est en forçant qu'on devient forgeron k'i pan k'i jɔ ten aa sise ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn mobili bɛ bɔ sanfɛ ka cun kan walima eh, fɛn bɛ bɔ sanfɛ ka cun kan ne m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ nka e bɛ k'a ɲɛɲini ala b'a sababu na ko n'i mɛnna wo da na ni fɛn ma don ɲɛna fɛn na bɔ ɲɛna dɛ donc n ye nin fɔ aw ɲɛna ala kama kira kama badara de b'o kɛ turabu de badara de b'a kɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka a la a ye turabu masaw ɲininka a la o tɛ dɔ ye ko c'est pour cela dubalen a baara tɛ se ka fɔ ka ban komi waati yɛrɛ kama yiriw yɛrɛ ɲininkaliw kama an b'a fɛ ka dɔɔni dɔɔni ta a bɛɛ ra hali bi ɲininkaliw bɛ ka bila a diyara n ye professeur an bɛ taa ɲɛ an bɔra ka dugale fɔ sisan min fɔra o la an wasala a ka di an ye fana an ka taa ɲɛ halisa bari jiriw ka ca an bolo professeur an bɛ se zaban ma zaban i y'a dɔn ale tɛ se ka wuli n'a ma wuli yiri la o ɔhɔ zaban i bisimila n t'o kuma caya yɛrɛ ɛɛ zaban kabako bɛ zaban na dɛ ɛɛ zaban n'i y'a ci fara to foroko dɔ t'a la wa a ye k'o fara ɲini sa i ka bakɔrɔnin wolonwula cɛya ɲini zaban fara in o sisi bakɔrɔnin wolonwula in cɛya fana sisi i k'o fara ɲɔgɔn k'a mugu bɔ ka kɔgɔfin ni ganifin dɔɔni don a la i ka to k'a mugan su fɛ an ye bɛ da ye a bɛɛ triplé de ye zaban fara yɔrɔ kumuya n ko alu ni maa min ye zaban fara zaban den ko tɛ dɛ n'i y'a ci k'a d- a den bɔ a kɔnɔ k'o kunu yɔrɔ kɔni mɔgɔw b'o dun kɔni o bɛ kɛ zabanji nka foroko in fara in e k'o fara in laja sa i k'o su- o- o- o- o sisi bakɔrɔni wolonwula cɛya fana sisi i ka kɔgɔfin ni ganifin dɔ ni ɲamakobara dɔɔni k'a la i ka to k'a mugan a dɔɔni k'i tigɛ dɔrɔn k'a mugan su fɛ ayi non e bɛ kɛ double ka taa de ye ayi non

Hein? u k'o sara ni ɲɛbɔlen tɛ koyi a ɔ donc n bɛ nin fɔ aw ɲɛna zaban o ka nin kɛ ɛɛ zaban a bɛ furu di muso ma mais an bɛna an da don olu la détail la jɛmukan wɛrɛw kɔnɔ zaban dili n'i b'a fɛ ka mirakili ye kanu mɔgɔ k'i kanu mirakililama zaban dili min ɲɛsin ninnu kɔrɔn fɛ a bɔ alamisa donya sɔgɔma joona fɛ i ka farajugu sɛ ka ban ka bu in bɔ a la ani timitimini o fana bɔ alamisa donya fɛ i k'a fila susu i ka to k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na k'i ko n'a ye tɛnɛnsu ni jumasu n'o mandiya n'o daraja ye yɔrɔ e bila yɔrɔ min na a ye kɔni bɛ dɔ fɔ kɔni sa walima n'i y'a sɔrɔ a kɛ naare la i ka to ka parifɛn k'a la k'a mun a gɛrɛngɛrɛ ka mun ba in mandiya kɔni e ni daraja bɛ sa ɲɔgɔn na de tabarikala
an bɛ dɔni an bɛ dɔni baji la bi dɔni baji an b'o de la bi an b'a min ka fa minɛn minnu y'an ja an b'o fana fa an bɛ wasa an bɛ taa ka baji in to an n'a sɔrɔ cogo min an bɛ taa k'a to ten professeur musa sise an bɛ ale de ka dɔni bulon kɔnɔ bi ale de bisimila b'an bolo dɔni wolo sanfɛ ka ɲininkaliw kɛ a la dɔni so kɔnɔ bawo so dɔnbaa ye ɲinɛ ye koyi nka dakolonw so dakolonw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnbaa o ye ɲɛbɛrɛ ye dɔ bɛ du dɔn o tɛ duda du dɔn dɔw yɛrɛ bɛ dɔni waranda de kɔrɔ o ma se soɲɛ kɔnɔna fɔlɔ an bɛ dɔnnibaa min ka baro la ale sera dɔni soɲɛ kɔnɔna ale bɛ dɔni soɲɛ kɔnɔ de la dɔ bɛ dɔ dɔn o t'o dɔn bi kɔni an wasa an bɛ baro la bari an b'a dɔn an ye min an bɛ min ka baro la a b'a dɔn professeur an bɛ taa ɲɛ yiri wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sana

sana ladɔn tɛ sɔrɔ ten dɛ sana ladɔn bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ sitanɛma yɔrɔ don n'a tɛ dunfinba kunna a bɛ kuluba yɔrɔ a sana ladɔn bɛ ten a ye karamɔgɔ ɲininka lajɛ n'a tɛ baji dunfinba dɔ kunna a n'i binna i ka maaya banna donc sana ladɔn a sɔrɔ man di sana ladɔn bɛ se ka den di muso ma yɔrɔnin kelen muso muso bɛ yen k'a ka den ko n'a ye kɔnɔ ta a bɛ tiɲɛ n'a ye kɔnɔ ta a bɛ tiɲɛ tuma bɛɛ ale bɛ garijɛgɛ de ta a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ a f- n'a ye sana ladɔn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ dɛ a mugu bɔ dɔrɔn i k'a d'a ma a bɛ to k'a kɛ f- galama kura kɔnɔ k'a min n'a ku ye su o su san'a ka da a ka tile bi naani kelen sɔrɔ o la o den kelen a b'o da a kɔnɔ sana ladɔn ɛɛ zaban ladɔn mangoro ladɔn kongosirani ladɔn sunsunfin ladɔn a bɛ fɔ a ma ko kutubu ye ɛ kutubu ye a n'i y'o sɔrɔ o ni turabu de b'o ko baara baara cogo la aa ka sanumugu ni warijɛmugu kara a tarawele kabako de bɛ yen ɔ n'i y'olu bɛɛ kɛ sisan turu kɛmɛ dondo fana b'a la n bɛ dan yen nka an tɛ dɔwɛrɛ fɔ a la ale kɔni ye fan bili fan danda a y'o ye danda ye dɛ n'o sɛbɛnden bɛ ɛ a la n bɛ dan yen k'an bɛn. a diyara n ye tabarikala i tɛmɛna i tɛmɛntɔ tusera yiri dɔ la o ye mangoro ye o fana tun min fana ka ɲininkali la nka i komi i tusela a la n b'a fɛ i ka dɔɔnin fɔ ale fana na an ka tɛmɛ professeur. ɛɛ an bɛ ala fo k'ala barika da mangoro ladɔn ko kuma cayara dɛ mm, karamɔgɔ ko mangoro ladɔn k'a bɛ nafolo baara olu yɛrɛ dun sɛgɛnnen b'o kɔ pɛrɛ aa aw tun b'a mangoro ladɔn ma ye wa ɛɛ mangoro ladɔn nafolo baara yɔrɔ de bɛ ne ka kasidi bɛɛ i ma deli ka nafolo baara ko kuma ne tɛ nafolo baara ko kuma fɔ mɛ garijɛgɛ baara kɔni ye tiɲɛ ye mɛ nafolo baara ne ma deli k'a kuma fɔ ne t'ale kɛ fɛnɛ mɛ fɛn min kɔni n bɛna fɔ aw ɲɛna ni mangoro ladɔn kɔni b'aw bolo a y'a ni nunkurunin fara a y'a ɲini a b'a tobi wɛri wolonwula ka to k'a min a bɛ mara ban n b'o fɔ mɔgɔw ye dɛ mɛ k'a fɔ ko a ye na n bɛ mangoro ladɔn kɛ nafolo baara ka d'aw ma an ne t'a dɔn mɛ a ladɔn kɔni ani nunkurunin fara n'i y'a di maratɔ ma a bɛ mara kɔni ban n'i y'a tobi wɛri wolonwula ka to k'a min sɔgɔma su fɛ sɔgɔma su a bɛ mara ban pewu a diyara n ye professeur musa sise a barika dɔnni ye nin de ye k'a ɲini k'a bila k'a forobaya min ma dɔnni kɛ lenburuba ye k'a bɛn a kelen da ma n'o tɛ ni dɔw don u b'a kɛ lenburuba ye a bɛ bɛn u kelen de da ma nka ale de ye dɔnni forobaya bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta tɔmɔ a la an bɛ taa ɲɛ professeur yiri a nkɔmɔ a gili a ko mago ɲɛ nka n t'a dɔn o de bɛ a mɛn a tɛ kɛ kungo sirani i tusela ale fana na ka tɛmɛ an b'o fana di ka dɔ fɔ o kan an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka don yiriw kan
alihamdulilahi rabilamina kungo sirani kabako bɛ kungo sirani la a ladɔn fo ka taa se a den yɛrɛ ma ni maa min ye kungo sirani den wolonwula sɔrɔ a den wolonwula dɛ den wolonwula dɔrɔn fatiya fatiya sɛbɛn siɲɛ mugan ni kelen han i k'o nasi sɛbɛn o nasi bila ka kungo sirani den a den wolonwula in a den wolonwula in sisi n'i y'a sisira i b'a m- a ta sisilen a jeninen k'o ta k'o bila nasi in na a ka suma n'a sumana i k'a mugu bɔ i ka to k'a don ji la k'i ko n'a ye a ye to k'o don ji la k'i ko n'a ye dawula a diyara n ye a diyara n ye sise a diyara n ye an bɛ taa ɲɛ halisa an ni yiriw bɛ ɲɔgɔn na bari an wasalen bɛ ɲininkaliw kan ka kɛ bi yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ko foloko falaka ko foloko falaka professeur yiri nɛɛmanen don n b'a dɔn nɛɛma yiri nɛɛma yɔrɔw fana ka di ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko foloko falaka a bɛ nafa dilan wa bisimila ɛɛ foloko falaka ale tɛ fatiya nafolo yiri ye wa fatiya nafolo yiri o ye foloko falaka ye N'i ye fatiya baara cogo cogo yiri fila de bɛ fatiya la gunjɛ ani foloko falaka gunjɛ o y'a kabako yiri o y'a yiri yɛrɛ nka a nafolo yiri o ye foloko falaka ye dɔn foloko falaka ale n'i y'a furabulu fana sɔrɔ k'a bila barama kɔnɔ k'a jiran n'i y'a jiran a tɛ si ja wa e k'o susu ni kɔgɔfin ye dɔrɔn a to k'ale mugan dɔrɔn a ka ɲi ko i ma kosɛbɛ o tɛ kelen ye ni maa min ye ale fologo falaka ani tomi mɔgɔ mɔgɔ nana i ma k'a bɛ garijɛgɛ ɲini a waati o waati garijɛgɛ de nagasilen don a fɔ k'a ka to ka fologo falaka ni tomi ɲini k'i ko n'a ye mɔgɔ mɔgɔ b'ale jiri fila ko fo ka diɲɛ wuli garijɛgɛ tɛ tiɲɛ fologo falaka ni tomi e ma n'i ye fologo falaka tigɛ a bɛ ji jɛman bɔ wa n'i ye zɔnɲɛ tigɛ a tɛ ji jɛman bɔ wa n'i ye zaban tigɛ a tɛ ji jɛman bɔ wa bon n'i ye nin saba di mɔgɔ ma k'a ka to k'i ko n'a ye waati bɛɛ e ka baarako tɛ nɔgɔya wa a ye bi baara sɔrɔ de kɛ i bɛ embauché k'a fɔ n nana n bɛ sitaji dɔrɔn kɛ o bɛ embauché de o contrat bɛ signé mɔgɔ mɔgɔ n'i ye jeune diplômé sans emploi a ye hakili to nin yiri saba la ne de y'a fɔ aw ɲɛna a ye hakili to a la foloko falaka zɔnɲɛ zabanbulu a yiri a saraka o ye ŋɔminden kɛmɛ ni mugan ni naani aa kɛmɛ ni mugan ni naani i b'o bɔ tɛnɛndonya fɛ ayi a tɛ yɛlɛma yɛrɛ nin jiri saba ne ye nin fɔ don min na ni bi cɛ maa min ye baara sɔrɔ de ka ca a tɛ ɲɛ bɛɛ fana bolo koyi hali bɛɛ ma sɔn ala ye dɔw b'a kɛ ni peut-être ye dɔw b'a fɔ an fana est-ce que n tɛ nin essayer dɔw yɛrɛ b'a kɛ ni danaya ye aa ala k'a barika u bolo dɔnku nin jiri saba mɔgɔ mɔgɔ bɛ to k'e ko ni k'e ye jeune diplômé de ye ala ma sababu dɔ nɔgɔya a y'i ma yiri nin ko a y'i ma ko foloko falaka mɔgɔ min bɛ yen ko furu nafolo ko gɛlɛyara n ma n m'a nafolo sɔrɔ waati bɛɛ n b'a nafolo ɲini a bɛ ka kɛ e k'a ɲini k'a kɛ filen kɔnɔ a furabulu a furabulu kɛnɛ kɛnɛ alamisa su i b'a kɛ filen kura kɔnɔ ahan yɔrɔ furu jama ye alamisa de ye o. n'i y'a kɛ filen kura kɔnɔ a cɔngɔ fajirida fɛ alamisa fajirida fɛ a k'i ko n'a i ka sisoda la kɛ walima a dugu tilama fɛ dugu tilalen ba i ko n'a i sisoda la i ka fatiya siɲɛ bi naani ni kelen kalan i ka dugawu k'i ka furuko la a furu nafolo i ka dugawu k'a la o furu nafolo kɛra ala b'o nɔgɔya ayi tɛ koko wolowula dafa la ko ala m'o furu nafolo kɛra ala m'o nɔgɔ tigɛ foloko falaka de b'o kɛ ale foloko falaka ayi m'a ye ko nɛɛma jiri don wa dɔ k'a foloko falaka dɛ k'a dili ɲini a dili n'i y'a dili sɔrɔ ɛɛ jiri dɔ bɛ ji kɔnɔ n'an ko an delila an n'an y'a tɔgɔ fɔ ni an k'o ma ko jila ngɔkun o dili ɲini i ka mande sunsun o kala ɲini i k'a bɛɛ foroki i ka sɔrɔ ka mɔgɔ bila k'a ka wakiyatu sɛbɛn siɲɛ mugan ni kɔnɔntɔn suratu wakiyatu n'a y'o mugan ni kɔnɔntɔn nasi ko i bɛ taa min i y'o daga don k'o bila i bolo ka parifɛn ko la e ka garijɛgɛ ko bɛ taa min e bɛ taa min i bɛ kulikuli ka taa min n ko an ti ko de ɲɛɲini kɛ an b'an pan ka don ko kɔrɔ dɔrɔn ka fɛnkɛ an ti ko ɲɛɲini o y'i ka ɲininkali o y'a jaabi inshallah
tabarikala a diyara n ye sise ɛɛ a barika ko foloko falaka nafaw la an'a magoɲɛw na an bɛ o barika da i ye sanga in a bɛ ka a tɛtɛ dɔɔni bawo waati bɛ fɛ ka gwan an na anw dun ma fa baro in na kosɛbɛ bari anw ka baro mana ɲɔgɔn ye kuma o kuma waati de bɛ an minɛ ntomi an bɛn'o kɛ yiri laban ye

ni n ko n bɛ tomi ni n ko n b'a fɔ n bɛ se ka kasɛti kelen mumɛ n b'a kɛ tomi gundo kan kasɛti kelen dɛ tomi yɛrɛ m'a ye mɔgɔw bɛ olu ka koli yiri bɛɛ ye tomi wa tomi yɛrɛ bɛ e m'a ye mɔgɔw bɛ olu dako yiri bɛɛ ye tomi gɛsɛ wa tomi yɛrɛ bɛ e m'a ye a n ko heyi ale ye ko de ye ale ye ko de ye dɛ mɛ n bɛna gundo dɔ di aw ma tomi kan maa o maa sɔgɔlen b'an na sisan a y'a kɔrɔbɔ alamisa sɔgɔma joona joona fɛ sɔgɔma joona joona fɛ dɛ joona joona fɛ n'i ye cɛ i ta ko tomi kuru saba bɔ n'i ye muso ta kuru naani bɔ n'a don daga kura kura kura kura kɔnɔ kilisi t'a la foyi t'a la dɛ a tobi i b'i ko n'a ye su kɔnɔntɔn n'a su kɔnɔntɔn n'a koli kɔfɛ ni e ye min ye to min na i b'a kɛ ala kama kɛra i b'a kɛ bataki k'a ci a ko dugu tilama fɛ mɔgɔw dalen kɔfɛ n'i ye jaabi min y'a la a kɛ ala kama i k'a kɛ bataki dɔ i k'a ci an ma an tɛ kolobogalaba kan fɔ ra k'aw sigi i ye arajo min ye pdg ye président directeur général ka na i sigi i bɛ kolobogalaba kan fɔ o la ala k'an kisi o ma arajoso kelen bɛ maa o maa tɔgɔ la bi alihamdulilayi i bɛ ala fo ka ala barika da koyi dɔnku an dɔgɔcɛ salifu sise ale fana bɛ cɛsiri min na ale yɛrɛ ye fura min fana dilan ala da o fana ma kɛ du nafa dɔnku an bɛ ala fo k' ala barika da an bɛ ala fo k' ala barika da ka tila k' ala fo k' ala barika da dɔnku yiriw kɔnɔna na ni ala sɔnna tarawele fana bɛna layiru min d'i ma dɔgɔkun o dɔgɔkun n bɛ ɛri kelen akɔrɔde i ye ah, a ka di ye cogo o cogo kilisi de ka di ye o kuranɛkolo de ka di ye o an ka dukɔnɔfɛnw de ka di ye o dɔgɔkun o dɔgɔkun ye ɛri kelen fana y'o d'i ma ko cayara cogo o cogo dɔgɔkun kɔnɔ n b'o ɛri kelen ni ala sɔnna an b'o labila an bɛna kuma ni ala sɔnna don dɔ nataw la telefɔniw fana bɛna labila an bɛna bɔ kɔrɔfɔ la yan i b'an ka nimoro kelen pe i bɛn'o di mɔgɔw ma ɔ ni ala sɔnna mɔgɔw kɔni k'u labɛn ɛɛ ne ni alu ni ala sɔnna an bɛna kɔrɔfɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna nimoro kelen di inshallah aw bɛ se k' an sɔrɔ la cogo min na sanga n'a ka waati o nimuru kelen kɔni a don ka di n'i y'an wele a la waati o waati a don ka di o ye kelen ye wa nimuru in b'an bolo sanga ni waati a bɛ wasapu kan a bɛ imo kan ni o ye soixante-cinq zéro zéro zéro deux zéro deux ɔ n'i bɛ jamana kɔfɛ i bɛ zéro zéro deux cent vingt-trois k'a la a bɛ imo kan a bɛ wasapu kan a bɛ viber kan soixante-cinq zéro zéro zéro deux zéro deux alu bɛna nimuru in ka segin a kan ka kɔrɔfɔ kuncɛ an kɔni an bɛ bɔ kɔrɔfɔ an bɛ a fɔ ko aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ la inshallah an bɛ foli kɛ alihaji bɔra bɔ k'an ka musokɔrɔbaw fo k'an ka cɛkɔrɔbaw fo yarabi ala ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ nati an ka jamana kɔnɔ ala k'o kɛ ala yɛrɛ ka alaya bonya kama an balima minnu taara tunga na ala ka sodon nafolo ala k'a d'u ma yarabi ala ka garijɛ ɲuman di aw ma ni aw mago bɛna haju haju la aw ka garijɛ ko aw ka siri ko aw ka ko wɛrɛ wɛrɛ banaw a y'an wele n'aw y'an wele n'an bɛ se min na an b'aw jaabi n'an tɛ se min na an b'a fɔ an tɛ se dɛ donc alu bɛna segin nimoro kan ka sɔrɔ ka k'an bɛn d'aw ye aw k'an bɛn sigi wɛrɛ inshallah. amiina yarabi tabarikala sise a barika. a barika a barika barika o de ye a to misimuso dɔwɛrɛ t'a bolo sin naani kɔ nka a ye a denw balo ka maa wɛrɛ taw ta n'o tɛ wulumusokɔrɔ sin ka ca n'o ye o sin b'a kabini a ngɔnɔ kɔrɔ ka taa bila fo a woro kɔrɔ nka a ma se a yɛrɛ denw yɛrɛ kɔrɔ janko maa wɛrɛ taw barika de y'o kɛ an bɛ porofosɛri musa sise fo k'a barika da a ma bala n na o ɛ nin ma bala n na dɛ bari maa bɔra min na ni a kɛra o ye o tɛ bal'i la koyi n'a ma kɛ o ye dɛ o de bɛ bal'i la a bɔra a la de o a bɔra ala ma hinɛna porofosɛri elhaji mohamɛdi sise la san bi saba ni kɔ o y'o kɛ yaala la dɔnni ɲini na bamakɔkaw tulo bɛ ne na diɲɛ bɛɛ tulo bɛ n na ka dɔnni forobaya mali kɔnɔ k'a fɔ antɛni kan a mɔgɔ fɔlɔ professeur elhaji mohamɛd sise bɛɛ tulo bɛ n na maa si tɛ se k'o sɔsɔ n'o denkɛ y'i sen da a sendanɔ na professeur musa sise a fana ma da fa ka dɔnni in ma a wulila k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini ka dɔ fara dɔ kan ko o t'a tiɲɛ ka tila ka na sigi ka dɔnni ni aw la fu a sigiyɔrɔw la a k'a kɛ a bɛ fa tiɲɛ de kɛ k'a bɔ bari a ye dɔnni min sin fɛ k'a saalo bonbonsi de fɛ an ko ten ni minnu fana y'a minɛ k'a kɛ ala ka barika don a na nka ni minnu ko peut-être kan'a kɛ kan'a kɛ koyi bari e ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye peut-être ye bolo e kan'a kɛ an bɛ professeur ka numéro di aw ma ka bɔ kɔrɔfɔ la professeur yɛrɛ yɛrɛ professeur Musa Sise professeur des professeurs porofosɛri min n'an bɛɛ ko dɔnni kolobori kalabakan min bɛ ka fɔ arajow la bi kumasow la bi fiɲɛsiraw kan bi ko ka olu bɔ yen ka dɔnni di a yɛrɛ yɛrɛ fɔbaw ma minnu b'a dɔn olu ka kuma a la porofosɛri min bɛ a dɔnnibaa ɲɔgɔn fo a mana sigi kuma arajo in na siɲɛ kɛmɛ a tɛ wuli fiyewu n'a ma burama bagayogo fo o ye dɔnnibaa de ye o y'a yira k'a fɔ a bɛ ka o min fo o ye cɛkɔrɔba ye o ye dɔnnibaa ye a yɛrɛ ye dɔnnibaa ye o bɛ barika de kofɔ bari o y'a ka cɛkɔrɔba ye a b'o bonya an bɛ porofosɛri ka nimoro di aw ma ni minnu mago bɛ a la k'a wele a b'a sɔrɔ nimoro min na o ye 65

0 0 0 de 0 de an tɛ segin a kan bamanankan na siɲɛ kelen bi wɔɔrɔ ni duuru i bɛ fu kɛ ka fu wɛrɛ kɛ o ye fu fila ye ka tugu ɲɔgɔn na i bɛ tila ka fu wɛrɛ kɛ ka fila kɛ n'o ye zero de ye i bɛ tila ka fu wɛrɛ kɛ ka fila kɛ zero de siɲɛ fila de bɛ laban na an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ lajɛlen barikada k'a fɔ ala ka sigida wɛrɛ yira an na komi a yɛrɛ ko ko émission in bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ala k'a mɛn tulo ɲuman d'an ma an bɛ min kɛ ala ka nafa don an na wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ